laadala aw ka jɛmukan kɛnɛ kan dɔnniso aw b'a dɔn an bɛ to ka dɔnnibagaba sigilenw de wele ka na jɛmukan in kɛnɛ kan ka na fayida lakikaw di aw ma fayida minnu bɛ se ka aw mako dilan f'aw sigiyɔrɔ la bi ko kura aw ka bɔlɔlɔ sugandilen sanfɛ 223 chrono tv ka foli ta ka ɲɛsin an kanubagaw kelenna bɛɛ lajɛlen ma an mana sɔrɔ diɲɛ fan o fan an kɛlen don ka wele bila dɔnnibaga min ma maa dogolen tɛ nin plateau in sanfɛ jirikaramɔgɔ adama dawo an bɛna kuma bara tengo a la a bɛ foli ta ka ɲɛsin aw ma bi an bɛ sɔrɔ ka fayida lakikaw di aw ma dawo i ni ɲatuma nba somɔgɔw alihamdulilayi ka kɛnɛ wa kɔni baasi tɛ yen alihamdulilayi alihamdulilayi an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barika da ala taala min sɔnna ka an ɲɛ kɛ naani ye bi fana o don ko an bɔra yan bi fana ala sɔnna an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barika da ka aw yɛrɛ fo aw ka cɛsiriw la ka an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo u fana ka cɛsiriw la o don diɲɛ in de o hey. an b'o de fɔ adamaden mm.
i bɛ diɲɛ ko o ko kɛ hey. cɛsiri tiɲɛ don o de kosɔn mm -hmm.
an ka faamaw ye cɛsiri fɔ an ye o de kosɔn hey. aw yɛrɛ fana cɛsiri la o don ne balimakɛ mm. an bɛ an filɛbagaw bɛɛ fo mm -hmm. ka an lamɛnbagaw fo o don an ma ɲina tungadenw kɔ maa min bɔra faso la hey. k'u bɛ taa fɛn ɲini an bɛ ala deli ala ka se ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman d'u ma u ka fɛn sɔrɔ n'u ye fɛn sɔrɔ u kana ɲina faso kɔ u ka cɛsiri cɛsiri de bɛ laban siga t'o la n'ala sɔnna adama dawo bi an bɛ don jɛmukan kɔnɔ an bɛna an ka dɔnni fɔlɔ fɛn jumɛn kan an bɛ fɛ ka dɔn mara ye bana suguya jumɛn ye yala est-ce que fura bɛ sɔrɔ mara la ka se ka mara furakɛ ka ban adamaden farikolo la pewu-pewu wa kuma b'i bolo alihamdulilayi an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barika da n y'o de fɔ mhm. bana tɛ ala taala ka dugukolo sanfɛ mm. ni lakari tɛ min na eh. mais fɛn o fɛn bɛ yen lakari b'a la mhm. ɔ nka fɛn o fɛn mm. n'a ma dɔn mhm. i tɛ se k'o lakari mara mara yɛrɛ ye kalite saba ye a ɲɛfɔ mara kalite fɔlɔ a ɲɛfɔ o ye mara ye mm. an b'a fɔ o ma ko mara bilenni hey. o de bi fa wuli adamaden la bilenmancori bilenmancori hey. dɔ fana bɛ yen oh.
an b'a fɔ o ma mm.
ko marafin hey. o de bi ɲɛ ŋɛɲɛ mm.
o bɛ siyɛn sufɛ mm. mm. dɔ fana bɛ yen mm. an b'a fɔ ko marajɛ hey. n'o b'i la hey. tuma min na i ye i ko ji la oh. i b'a ye a bɛ kɛ i n'a fɔ dugumɛnɛw bɛ ka taama i la n'o taamasiyɛn bɛ ka kɛ mɔgɔ o mɔgɔ la oh. mara de b'i la Hey! Donc fo mɔgɔw k'a dɔn, a ɲɛfɔ, bana tɛ se ka furakɛ, dawo, fo bana de ka dɔn, un, ni bana ma dɔn, ɔhɔ, a tɛ se ka furakɛ dɛ, wilibali don, donc fo i k'a dɔn, un, nin bana in ye mun ye, heyi, yiri jumɛn de ka kan ka nin furakɛ, a ɲɛɲini, n'o ɲɛ sɔrɔla, a wala-wala, a ka ca Ala fɛ, heyi, ɲɛ bɛ sɔrɔ ko la, Alahu akbar, nka an bɛ kuma kelen fɔ an lamɛnbagaw ye, ɔhɔ, adamaden, un i mana taa yiribɔla fɛ parce que yiri ye fɛn dɔ de ye mɔgɔ kan ka hakili t'o la ne balimakɛ mɔgɔw bɛ ka yiri balabala de yiri tɛ ka tobi ka mɔn yiri mako bɛ tobi koɲuman de la i bɛ yiri tobi ɛri naani ɛri duuru ɛri wɔɔrɔ o la i bɛ sɔrɔ ka yiri nafa dɔn nka n'i ye yiri balabala e mako bɛ min na o tɛ ɲɛ sɔrɔ dɛ donc fo mɔgɔ ka hakili to yiri yɛrɛ kɛcogo la parce que an y'a kɔlɔsi i bɛ yiri di mɔgɔ ma o bɛ taa yiri balabala i ye waati min d'a ma a ka yiri in kɛ ka se o ma o fana tɛ sɔrɔ donc o fana ye problème ba ye an ka baaraw la a bɛ n'a fɔ misaliya la i b'a kɛ to a bɛ n'a fɔ misaliya la ni ku dila e ma

min bɛ mɔgɔ ɲɛŋɛ eh. ne balimakɛ an bɛna se mara yiri yɛrɛ ma eh. k'a ɲini adamadenw fɛ u ka nin kɛ mm.
n'o tɛ bana man ɲi dɛ mara yiri mun ye kana segin ni bana jugu ye a ɲɛfɔ ko n ye fɛn bɛɛ kɛ kana segin ni bana jugu ye ko n ye dɔgɔtɔrɔso kɛ tiɲɛ don aw kana sɔn o la fiyewu adamaden mm. cɛsiri mm. i ka i ka kow ɲɛɲini mm-hmm. laɲini mm. ani latigɛw de bɛ yen maa o maa ye i ka kow ɲɛɲini ala b'i ka kow ɲɛ di aw kana tulonkɛ don kow ɲɛɲini mm. ne balimakɛ a kɛra mara fasugu o mara fasugu ye a jɛman fara bilenman kan o b'a fɔ yiri dɔ ma ko wojɛ wo jɛman mɔgɔ caman b'a dɔn n'i ye wojɛ sɔrɔ i b'i jija ka wojɛ kɛ kuru naani ka nɛrɛ fara nɛrɛ den fara nɛrɛkɛsɛ bɛ bɔ fara min na dɛ i b'u kɛ kuru saba mm. i b'i jija mhm. o b'a fɔ yiri dɔ fana ma ko segu fali segu fali ko jofaga jofaga i y'a faamu i b'u kuru saba fana k'a la ne balimakɛ n'i y'a don daga la i b'a to fo ɛri naani ɛri duuru mm. ne balimakɛ maa si tɛ tile wolonfila tile kɔnɔntɔn kɛ n'a ka mara to i la n'a ma i bila heyi ayi o tɛ kɛ a b'a si tunun mara yiri don a b'a banakisɛ bɛɛ faga ka bɔ k'a sama k'a fili kɛrɛfɛ heyi peut-être t'o la fiyewu kuma banna n'ala sɔnna nin waati na n'a mako bɛ jiri karamɔgɔ adama daw ka nɛgɛjuru siraw la a bɛ se ka ta an ka ja duguma adama daw an bɛ na sɛnɛkɛlaw la a bɛ n'a fɔ mali kɔnɔ bi samiya b'a la ka samiya ka don kosɛbɛ kosɛbɛ sɛnɛkɛlaw ko k'olu mako bɛ dalu la kosɛbɛ n'o ye danniw kɛ sɛnɛw ka se ka ɲɛ u bolo a kɛla kaba ye o a kɛla saɲɔ o a kɛla sɔ ye o a mana kɛ sɛnɛ fɛn o fɛn ye o ka ɲina samiya ka se ka diya u bolo dalu jumɛn b'i bolo ka di sɛnɛkɛlaw ma min bɛ se ka kɛ sababu ye n'o ka sɛnɛfɛnw bɛ ɲɛ alihamdulilayi a baraji ne balimakɛ an b'i yɛrɛ fo belebele i ka cɛsiriw la naamu parce que n'i y'an ye kuma na yan an ye fɛn dɔ de dun o don dɛ i y'a faamu o don dɛ dunkafa tɛ yɔrɔ o yɔrɔ lafiya tɛ yen an ka président ko ten i y'a faamu a fɔ y'a jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'o fɔ ne tɛna dan yiri dɔrɔn dili ma dɛ ne bɛna fɛn dɔ fɔ sɛnɛkɛlaw ye eh! parce que an yɛrɛ ye ɲina samiya lajɛ hmm. k'a sɛgɛsɛgɛ hmm. kodɔnnaw ka gɛrɛ cɛkɔrɔbaw la eh! u ye samiya taamasiyɛn fɔ an ye an ye taamasiyɛn ɲuman sɔrɔ ɲina samiya na i ye ni maa min bɛ tulonkɛ la i ka tulonkɛ yɛlɛma k'a kɛ sɛbɛ ye mm. ni maa min bɛ sɛbɛ la i ka dɔ fara sɛbɛ kan ɲina samiya ka di ɲina samiya ka di ne balimakɛ e min tulo b'an na nin waati in na mm-hmm. adama daw lamɛn mm. i k'a kɛ i bɔkolo kama i ka nin kɛ o ye fɛn jumɛn ye dutigi mm. jija mm. i ka taa sugu la i ka kami jɛma kelen san n'i ma kami jɛma sɔrɔ dun u b'a fɔ sɛ dɔ ma ko turu kɛmɛ o jɛma kelen san mm. e yɛrɛ ye fɛn dɔ tɔgɔ fɔ sisan ko kulubalakaw ta tɔgɔ t'ale la bɛɛ b'ale fɛ ne balimakɛ i ka sɔ san mɛ min bɛ ɲini aw fɛ kosɛbɛ mm. saraka in kan ka bɔ dɛnɛ lundi lundi ne balimakɛ n'i ye kami jɛma sɔrɔ walima i ye e, dununkɔrɔ dɔ bɛ yen ko turu kɛmɛ i y'o jɛma sɔrɔ ka shɔ sɔrɔ min bɛ i n'i ka denbaya bɔ i bɛ don i ka so kɔnɔ i bɛ dugawu k'a la mm. samiya masaya tɔgɔ samiya gɛrɛsɛgɛ samiya hɛrɛ i bɛ se ka kisi samiya kasara ma cogo min na i bɛ kisi a balawu ma cogo min na i bɛ dugawu kɛ sɛ in na i bɛ sɛ in kantigɛ aw bɛ sɛ in tobi aw ka so aw bɛɛ b'a dun baarakɛlaw denmisɛnnin bɛɛ b'a dun n'aw y'a dun k'a ban ne balimakɛ i bɛ sɔrɔ ka shɔ in nɔ furafura ni ka taa bɔn digiɲɛso la balo tɛ ban yɔrɔ min na pewu o ye digiɲɛso de ye n'i ye nin bɔn digiɲɛso la digiɲɛw bɛ taama siranin min fɛ e k'a bɔgɔ dɔn ta e min ye dutigi i bɛ n'a don ji la k'i ko a la tiɲɛ naani a la kɔrɔ ne balimakɛ diɲɛ tɛ seleke naani kira ka sahaba cɛ naani tɛ yan mɛrɛkɛba naani tɛ yan eyi ni ko ha n'i ye ni ko ni ala sɔnna e bɛ sɔrɔ kɛ ɲina wa ni e sɔrɔko ma se ɲina yanni lahara jɔ don cɛ a tɛ fɔ e ma ko karisa ɲɔ banna han ayi nin tɛ pɛtɛti tɛ na dɛ heyi k'o ka nin kɛ ayiwa y'a faamu wa ayiwa ni sɛnɛkɛlaw ni maa mɛ dutigi de b'a kɛ dɛ maa min ye dutigi ye e de bɛ dugawu kɛ sɛ in na i ka gɛrɛsɛgɛ samiya hɛrɛ sɛnɛ bɛ se ka ja cogo min na wa ni ɲɔ tigɛra i bɛ se ka ɲɔ in don hɛrɛ la cogo min na k'o dugawu bɛɛ k'a la ka sɔrɔ ka nin saraka in bɔ tana foyi t'a la n'aw y'a dun k'a ban yɔrɔ min dumuni kɛra yɔrɔ min na o de bɛ furafura ni ka taa bɔn digiɲɛso la donc digiɲɛw bɛ taama sira min fɛ e min ye dutigi ye i b'u bɔgɔ dɔn ta ka n'a don ji la n'i y'a don ji la i b'a fɔ ala e ye ne dan ka digiɲɛ dan digiɲɛ ma jɔ digiɲɛ masaya kana jɔ ne ka kɛ ɲɔ masa ye fɛn bɛɛ ka kɛ ne ka ɲɔ kana ban heyi balimakɛ n'i y'a kɛ i bɛ ala taala jɔyɔrɔ i bɛn'a dɔn ja ala bɛ a ka jɔn bɛɛ lajɛlen kama allahu akbar ka ɲini aw fɛ n'a mako bɛ jiri karamɔgɔ adama daw ka nɛgɛjuru sɔrɔ la a b'a ta an ka ja dugu ma dɔw nɛnɛkiri bɛ bali ka fereke o yɛrɛ ma walima n'o ye ko fitinin kɛ dɔrɔn n'o ye taama fitinin kɛ dɔrɔn nɛnɛkiri bɛ fereke dɔw ko sisan dɔw ko nɛnɛkiri fereke bana maa minnu nɛnɛkiri bɛ fereke o yɛrɛ ma ni sisan don walima nɛnɛkiri fereke bana don maaw ka fɔ cogoya la fura b'o la ne balimakɛ n'i y'o furakɛla wanɛ de ayi ne yɛrɛ yanni ne ka se sikaso yan ne dɔnna n'o ye heyi sinsan bɛ kɔlɔn bɔla min minɛ ɔhɔ y'a lɔn kɔlɔn dɔw bɛ yen sinsan fana o don non O y'a ayi, fɔ.
mi ni mi da i kan ka di ne ma o la o han ee Yee, ne balimakɛ sunmaralafiri sɔgɔsɔgɔnijɛ kalite dɔ bɛ yen ɔhɔ i bɛ sɔgɔsɔgɔ i tɛ karo sɔrɔ ee tiɲɛ don i y'a faamu ɔhɔ ale ni sinsan bɛɛ kelen parce que sɔgɔsɔgɔnijɛ sɔgɔsɔgɔnijɛ a b'i pasa i sen kan e tɛ se ka foyi yira ko ne bɛ k'a dimi nka i bɛ to ka ban ka taa a fura min sinsan ni sumaya bonyana walima ni fonɛnɛ sera olu ni hɛrɛ de fara an b'a fɔ o ma ko sinsan olu nɛnɛkili bɛɛ bɛ fereke a tɛ se ka taama n'a taamana dɔrɔn nɛnɛkili bɛ jɔ ne balimakɛ an b'o fura bɔ yiri naani de la han o yiri naani i bɛn'o di ee i b'o di maa ma bi est ce que an t'a di i bɛn'a di fu an di an b'a di fu ee ne balimakɛ a dafalen ne balimakɛ heyi an y'o de fɔ ɔhɔ n ko ɔhɔ adama daw dara saga kunun na jiri karamɔgɔ an tɛ fɛn fɔ ye k'a tɔ to an kɔnɔ ye ye n'an ye fɛn fɔ don o don k'a tɔ to an kɔnɔ eh! n'an ma ko sera ma ala kan'a ɲɛ an bolo parce que o ye kɛlɛ ka alahu taala ka jɔn janfa adama tɛ janfa fɛ ne balimakɛ ni sinsan bɛ maa min na i b'a fɔ a ye mm. ko a ka taa sugu kɔnɔ u b'a fɔ yiri dɔ ma ko mɛnsɛn a bɛ sɔrɔ ka taa kungo kɔnɔ u b'a fɔ yiri dɔ ma ko si si mais a bɛ taa yiri in kɔrɔ a b'a lajɛ si bulu dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a bilenbilenbilen don yiri la a b'o caman bɔ ka na fara mɛnsɛn na k'a tobi ka to k'a ko k'a min ne balimakɛ n'a sinsan ferekela cogo cogo mm. n'a ye nin kɛ mm. sinsan b'a bila pewu mais ni maa min ta ferekela pewu a mako bɛ nɛnɛkili la nɛnɛkili tɛ yen i b'a fɔ a ye k'o tigi k'o ka nɔnɔ ɲini n'o ye nɔnɔ sɔrɔ o bɛ li dɔɔni ɲagami nɔnɔ na a b'a min yɔrɔ bɛɛ a b'a min k'a ban dɔrɔn fiɲɛ bɛ na nɛnɛkili b'a bila pewu mais k'a furakɛ k'a ban pewu o ye nin yiri in de ye n'Ala taala sɔnna.
nin waati in na hali bi ka foli ta ka ɲɛsin aw ma adama daw ɲɛ dimi dɔw bɛ olu ɲɛ de bɛ minɛ ka bilen dɔw bɛ olu ɲɛ de bɛ bo bɔ o yɛrɛ ma dɔw bɛ olu ɲɛ de bɛ ji bɔ o yɛrɛ ma a kɛra denmisɛnnin ye o a kɛra maakɔrɔba ye o est ce que yiri bɛ yen yiri min bɛ se ka adamadenw ka ɲɛdimi a kɛra ɲɛjalan dimi ye o a mana kɛ ɲɛdimi suguya fɛn o fɛn yiri bɛ min bɛ se ka adamadenw ka ɲɛdimi kɛlɛ k'a ban pewu pewu pewu wa alihamdulilayi Yiri bɛ yen ne balimakɛ nka an bɛ kankari da nin yɔrɔ in na o da o tɛ dɔwɛrɛ ye attention attention ɲɛ ko la a lamɛn dɛ parce que ɲɛ problème ka gɛlɛn kunfɛ ko tɛ yiri bɛɛ tɛ kɛ ka ɲɛ ko kunfɛ ko tɛ ne balimakɛ kololaw ko yiri mm. a man kan ka ɲɛ ko mm. ɲɛ bɛ furakɛ mm-hmm. ka sɔrɔ jiri ma kɛ ɲɛ na dɛ eh! i y'a faamu o bɛ se ka kɛ e filɛ ka min fɔ tan ɲɛjalan dimi n'a ye maa o maa sɔrɔ mm. walima ɲɛ bɛ ji bɔ a yɛrɛ ma walima a bɛ bo tigɛ a yɛrɛ ma i b'a fɔ a ye o ko a tigi ka jija ka tomi bulu bɔ n'a ye tomi bulu bɔ eh, ale tɛ tobi ka mɔn Eh? a bɛna balabala n'a bulu yɛlɛma dɔrɔn a b'a ji jigin a tɛ kɛ ka ɲɛ ko dɛ a bɛ to k'a sɛnɛ ka to ka ji min eh? a kana kɛ ɲɛ na dɛ a tɛ don ɲɛ na ayi a tɛ kɛ ka ɲɛ ko eh? ayi non o dabila ɲɛ tɛ sɔn ne balimakɛ n'i y'a kɛ o kɛcogo la n'i ye waati sɔrɔ la a bɛ ɲɛdimi furakɛ k'a ban pewu mais dɔ bɛ yen tomi bulu fana tɛ se k'o hmm, ban o ye glaucome ɲɛdimi dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko tension glaucome dɔ bɛ yen a bɛ ɲɛ minɛ o ɲɛ tɛ se ka opérer i bɛ taa mɔgɔ tulo banna o o bana n'a y'i minɛ adama dawo de b'u san ka bɔ pewu heyi ayi o ko heyi heyi o yiriw fana bɛ yen lawa kɔrɔ ne balimakɛ ɔhɔ n'u ye mɔgɔ minɛ ne balimakɛ kana jɔrɔ kana hami kana siran adama dawo yɔrɔ ɲini i ka na ni ala sɔnna glaucome ta n b'a san ka bɔ pewu ayi o yiriw fana bɛ yen lawa kɔrɔ n'ala taala sɔnna heyi hali bi ka ɲini aw fɛ an ka adama dawo o kɔfɛ an bɛ na gɔkun na jila gɔkun mhm. a fana kuma bɛ maa caman da jila gɔkun bɛ se ka fɛn ɲuman dilan adamaden ka maaya la alihamdulilayi n'i ye jila gɔkun ta k'a lajɛ mhm. yiri wolonfila de bɛ diɲɛ kɔnɔ mhm. ji t'o yiri yɛlɛma eh? a mana kɛ ameriki o yiri kelen de don a mana kɛ esipaɲi o yiri kelen de don eh? ji t'o yiri yɛlɛma ngɔku b'o la ne balimakɛ mhm. ngɔku de ma dɔn mm. ni ngɔku dɔnna mhm. hami tɛ yen mm. ni ngɔku dɔnna mm. banajugu tɛ yen ni ngɔku dɔnna eh! kamanagan tɛ yen ni ngɔku dɔnna jigitigɛ tɛ yen jilangɔku jilangɔku ye yiri ye yiri min bɛ falen ji la ji ye nɛɛma de ye mɔgɔya tɛ taa ni ji tɛ ne balimakɛ ni diɲɛ bɛɛ bɛnna kan k'o fɔ ko karisa sa a tɛ kɛ maa ye adama dawo bɛna kuma dɔn dɔ kan jilangɔku kan ni maa o maa y'a kɛ cɛ o cɛ ko ko i tɛ kɛ maa ye o cɛ kelen bɛn'a fɔ ko karisa ko i ɲɔgɔnna mɔgɔ tɛ i bɛna fana de fo y'a faamu i de fo ne balimakɛ kamanagan mm. ni wali juru b'i la mm-hmm. e yɛrɛ bɛ ɲini ka boli k'a kɛ i bɔkolo kama mm. i ka soli ka wuli mm-hmm. tarata donya fɛ mm-hmm. i bɛ taa ngɔgu bɔ n'i ye ngɔgu bɔ i bɛ jija tarabuden dɔ bɛ yen n'o ye tarabuso sabanan ye eh. n'o ye maliju maliju maliju bɛ sɛbɛn cogo di maliju bɛ sɛbɛn a ɲɛfɔ fila fila kelen kelen kelen kelen kelen i b'a sɛbɛn mm. e tɛ k'a ɲininka juru de sara wa i b'a sɛbɛn dusukun jate la eh. kɛmɛ bi saba mm. ani fila n'i y'a sɛbɛn kɛmɛ ni bi saba ni fila nasi in i b'a tila fila mhm. nasi tɔ kelen i b'o kɛ ka ngɔku tobi i b'o ko mm. lɔgɔkun kɔnɔ tile wolonfila mm. n'i tilal'o la ngɔku nasi tɔ i bɛ ngɔku dɔ susu k'o mugu k'a la mhm. k'o kɛ nasi tɔ la mhm. ka kasa tigɛlan dɔ k'a la k'o fana mɔ tile wolonfila wolonfila sigiyɔrɔma fila o ye tan naani ye tile tan naani b'a sɔrɔ i kɛra maa ye Alahu akibaru i y'a faamu wa jiri de bɛ nin kɛ o ngɔku kelen in ne balimakɛ ngɔku ka ɲi dɛ ngɔku ka ɲi dɛ ni diɲɛ bɛɛ bɛnn'a kan i mana da don kuma o kuma na mɔgɔw b'u da bɔ a la e mana kuma fɔ mɔgɔ tɛ da a la i b'a fɔ ko adamadaw ko I ka ngɔku feere ɲini n'i ye ngɔku feere sɔrɔ i bɛn'a susu k'a mugu bɔ n'i b'a fɛ i ka diya adamaden adamaden yɛrɛ dɔrɔn tɛ nimafɛn o nimafɛn bɛ yen fo a bɛ Alahu taala ka fiɲɛ sama n'i b'a fɛ ka diy'a ye i bɛ ngɔku feere mugu i b'a kɛ naare la naare n'i y'a kɛ naare la ne balimakɛ e ka to k'a mun n'o dawula nana i b'i yɛrɛ ɲini Alahu akibaru i y'a faamu wa o kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛn'a di cɛw ma parce que kɛlɛw ka ca tiɲɛ don cɛw n'u musow bɛ kɛlɛ caman kɛ an tɛ bɛn ka sɔrɔ u bɛ bagara musow ma ka sɔrɔ fan fila bɛɛ kan ka lajɛ o ye mun kuma ye donc u ye fan fila lajɛ ye jumɛn ye a ɲɛfɔ Alahu taala ye cɛ o cɛ da yalɔ an bɛɛ bɛnn'a kan ko n'i kɛra cɛ ye ka ban ko i ka kɛnɛ ko problème wɛrɛ tɛ yen k'a sɔrɔ problème bɛ yen fo saba ne balimakɛ maa dɔw bɛ yen a ka kɛnɛ de fo foyi t'a la nka a ka lawaji man ɲi dɔ fana bɛ yen a ka lawaji ka ɲi problème t'a la nka denkisɛ bɛ salaya dɔ fana bɛ yen denkisɛ ka ɲi mais dɔ fana bɛ yen lawaji ka ɲi denkisɛ ka ɲi nka lawa yɛrɛ de t'ale la ɔ fiɲɛ O fana bɛ yen nin saba de bɛ yen bon ni ni fi ni maa min ka lawaji ye fiɲɛ ye n'o problème bɛ e la e bɛ to ka jigin muso la ko foyi tɛ n na ko n ka kɛnɛ k'a sɔrɔ problème bɛ yen bon mɔgɔ dɔw fana bɛ yen i b'a ye a ka kɛnɛ mais a denkisɛ bɛ salaya a bɛ jigin muso la ko ne muso tɛ ka den kɛ ko muso problème ye muso ye ka sɔrɔ problème baw de bɛ cɛw la Alahu akbar i y'a faamu wa ɔhɔ pour que o problème kana i sɔrɔ Ɔhɔ. ni degun in kana i sɔrɔ Mm. ni tɔɔrɔ in kana i sɔrɔ Mm. i bɛ ngɔku den ɲini han ngɔku den ne balimakɛ n'i ye ngɔku den mugu bɔ ɔhɔ ngɔku den k'a mugu bɔ Mhm. ka to k'a kɛ kafe la k'a min Mhm. n'i ma farati Mhm. aa i tɛ se ka gɛrɛ muso la dɛ ni fan bɛɛ bɛ kɛ denkɛsɛ ye han nin bi adamaden denkɛsɛ de dilan o de kosɔn den fura si tɛ taa ngɔku kɔ a ye yirimasaw tulo bɛ nɔ i mana den fura dilan cogo cogo ngɔku b'a la ni ngɔku t'a la a tɛ ɲɛ ne balimakɛ an ka jija an ka sɛbɛ ta ka tulonkɛ bila an bɛ diɲɛ min na i n'a fɔ bi diɲɛ in a bɛ ka sɛbɛkɛlaw kamanagan jango maa min bɛ tapage kɛ tapage tɛ foyi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka baara kɛ tiɲɛ kan maa min b'an sɛgɛrɛ an ka tiɲɛ fɔ o ye o fana ka baara kɛ tiɲɛ kan n'o kɛra ala b'an bɛɛ dɛmɛ filim banna filim ma ban filim banna ɔ mais nka n'an ye ɲɔgɔn musalaka ni nkalon ye nkalon tɛ taa yɔrɔ la dɛ a tɛ boli dɛ nkalon bɛ jɔ hali a tɛ taa yɔrɔ la a tɛ boli dɛ o kosɔn an ka faamaw nana min jira an na u ko ko an ka k'an yɛrɛ ye maanifin tɛ se ka kɛ i yɛrɛ n'i tɛ fɛn dɔ kan fo i ka cɛsiri n'i sera ka baara kɛ i yɛrɛ o ye kɛlen yɛrɛ kɛ mais n'i tɛ sɔn baara ma don ne b'a ye an ka jamana ninnu développement ka gɛlɛn kosɛbɛ mais n'an ko an bɛ don o yɔrɔ la o tɛ dɔnni ko ye o ye ko dɔ wɛrɛ de ye an bɛna kuma o kan don wɛrɛ o tɛ kuma wɛrɛ tɛna kɛ don wɛrɛ spécialement voilà n'o tɛ don nataw la an bɛna o kumaw kɛ ka se ka adamadenw bɔ fili la maanifin ka se ka cɛsiri i yɛrɛ ye ka ko dɔ kɛ yɛrɛ ka sɔrɔ i ma se mɔgɔ ma n'Ala sɔnna Adama Dao foli bɛ taa ka ɲɛsin i ma n'a mako bɛ jirikaramɔgɔ Adama Dao ka nɛgɛjuru siraw la eh, a bɛ se k'a ta an ka jaw duguma Adama Dao adamaden dɔw bɛ yen olu farikolo bɛ bali ka funu o yɛrɛ ma sen bɛ tɔntɔn sen bɛ mhm. funu o yɛrɛ ma farikolo la golo bɛ funu o yɛrɛ ma mhm. mun de bɛ na ni o ye bana suguya jumɛn bɛ na ni o ye ani fura jumɛn bɛ sɔrɔ o la ne balimakɛ mhm. n'i y'o de fɔ Adama Dao tɛ fɛn fɔ k'a tɔ to kɛ ni ɲininkali sera fɛn o fɛn ma mhm. ni n bɛ min dɔn ne yɛrɛ ni ala cɛ mhm. n b'o fɔ aw ye mhm. ni n tɛ min dɔn fana n b'a fɔ n tɛ nin dɔn maanifin problème saba de b'a kɛ a fɔlɔ ni biɲɛdimi bɛ yen ka sɔrɔ a ma déclarer ka ɲɛ sen bɛ to ka bali ka tɔn hmm. sen bɛ funu o fana ka bɔ yen hmm. ɛrɛnbana fana b'a kɛ ɛrɛnbana ale mɔgɔ fari funu voilà ale fana mɔgɔ fari funu nka ni ni mɔgɔ ni nin problème bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la kan'a bila ko i bɛ bana ɲɛɲini Adama Dao bɛna fɛn dɔ fɔ mhm. ni mɔgɔw sera k'a kɛ mhm. a bɛ ban pewu funu in bɛ ban n'i kɔnɔ funna ko kuma bɛɛ bɛ taa ji sama ka bɔ a kɔnɔ nin yɔrɔ in lamɛn i k'a kɛ i bɔkolo kama eh. i k'a kɛ eh, eh. a fila de bɛ yen n bɛna a fila bɛɛ di a fɔlɔ ye mun ye o b'a fɔ yiri dɔ ma ko buwa u bɛ buwa an ye miyankaw la wala buwa i bɛ buwa ɲini mais olu tɛ taa fo i ka to de tobi to kelen kelen n'i ye to tobi o don i bɛ to in bɔ daga kɔnɔ i bɛ ji kɛ to sɛnɛ na tuma min na sɛnɛ in commencera ka wuli i b'o ji de sɛnɛ o de bɛ kɛ ka fura in tobi h kuma in lamɛn n'i ye ji in sɛnɛ k'o kɛ ka fura in tobi i bɛ fura in ko ka fura in min tile wolonfila bɛ taa dafa yɔrɔ yɔrɔ o m'a fɔ k'o bɛ ji sama ka bɔ i kɔnɔ n'u taara u b'a fɔ ji kun b'i kɔnɔ nka ji in ba heyi i y'a faamu a bɛ adamaden kɔnɔ ji ji min b'i kɔnɔ a b'a ban pewu a b'a bɛɛ kɛ kɔnɔboli ye ka bɔ i la i y'a faamu o kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ni minnu ta ye funu ye don i b'a f'u ye o n'o fɔli ka gɛlɛn dɛ sisan fura de don a ye fɔcogo fɔra an b'a fɔ a ɲɛ kan a bɛ y'a faamu dabali tɛ foyi tɛ fɛn dɔ de don ni maanifin fɔ parce que bana ka jugu dɛ i tɛ bana juguya dɔn fo a k'i sɔrɔ bana tɛ tulonkɛ ye ne balimakɛ adama daw lamɛn i k'a kɛ i bɔkolo kama i ka nin kɛ ni maa min yɛrɛ tɛ se k'a kɛ dilacogo wɛrɛ b'a la i b'a dila k'a kɛ ten i mago bɛ kɛnɛ de la i y'a faamu i bɛ jija ka wulu biɲɛ ɲini a lamɛn dɛ ni wulu biɲɛ sɔrɔ i b'a sisi n'i y'a sisi e k'a kɛ furamugunin maa min fununa ni nin sira kɔnɔ n m'a fɔ bana t'i faga dɛ funu bana in t'i faga heyi bana in bi ban pewu i bi lafiya hmm? ɔ dɔw ko wulu fana man ɲi dɔw ko ten a lamɛn dɛ mais fura kun don an b'a di an m'a fɔ maa k'a kɛ jago ye fana dɛ mm, mm, mm, parce que adamaden an ka tiɲɛ fɔ o de bɛ laban i y'a faamu ni ala sɔnna funu bana na wulu biɲɛ de b'a ban pewu e delila ka wulu funu ye e delila ka wulu funu wulu bɛ sa k'a ja wulu tɛ funu mais ni cɛ o cɛ wulu biɲɛ kɛ funu bana na a bɛ ban peut-être tɛ nɔ ne ye jamana caman kɛ nin ye ayi bana dɔw bɛ adamadenw kamanagan funna bɛɛ ko ko a bɛ sa ni nin sira i kɔnɔ saya ma bɔ n'i bɛ sa i tɛ se ka nin kɛ yɛrɛ i y'a faamu ɔ fo an k'a dɔn furakɛli ka gɛlɛn o de kosɔn hali an bɛ dɔgɔtɔrɔ fura min kɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ maa lajɛ ni fɛn dɔ ye e tɛ se k'a bɛɛ sidɔn n'i y'a dɔw sidɔn e tɛ sɔn ka kɛ tiɲɛ nkalon don mais furakɛla i b'i yɛrɛ de ɲini ka kɛnɛya o bɛ wala furakɛli sira fɛ nka ne bana wɛrɛ ma ne ko n ko funubana funubana mana kɛ cogo cogo ni cɛ o cɛ wulu biɲɛ sisi k'a kɛ limtɔn na n'a sera i kɔnɔ ne balimakɛ da i ka sunɔgɔ adama daw ko i saya ma bɔ lawa kɔrɔ n'i bi sa i tɛ hakili sɔrɔ ka nin kɛ ayi i tɛ se ka nin kɛ fiyewu mais n'i ye nin kɛ funubana na o bana kelen bi ban pewu bana wɛrɛ de b'i faga o tɛ merci beaucoup jiri karamɔgɔ adama daw ka foli ta ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma an bɛna se an ka fayijalama ma tomi den alihamdulilayi tomi den tomi den o bɛ mun ye alahu akbar aa ne balimakɛ e yɛrɛ ma nɔgɔ dɛ aa tomi den a bɛ ko caman kɛ i n'a fɔ tomi den bɛ ko caman kɛ an bɛna se a dɔ ma muso dɔw yɛrɛ bɛ yen u ka denko ma nɔgɔ ni muso min dɛsɛra den na pewu i ye fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ i ma den sɔrɔ ka diɲɛ dɔnnikɛlaw bɛɛ sɛgɛrɛ i ma den sɔrɔ dɔw yɛrɛ ko ko e tɛ den sɔrɔ tant que ni sin bara kɔni b'i la ka ban i b'a fɔ ko adama daw ko e bɛ den sɔrɔ e bɛ jija ka tomi den bɔ don min na i ye i ka jour fɔlɔfɔlɔ ye e ka tomi den don to nɔgɔma na i k'a kunu ne balimakɛ den b'i kɔnɔ he ayi tomi den ma deli ka se muso si ka jour tɔ kɔnɔ n'i m'o den kelen da ne tɔgɔma min bɛ n na n t'a da dɔn kilisi t'a la foyi t'a la tomi den tomi kisɛ tomi den tatɔ i k'a kɔnkɔn n'i y'a kɔnkɔn a bɛ ci kisɛ nin de b'a kɔnɔ finman nin o sɔri to la i k'a kunu ne balimakɛ i b'a kɛ tile naani de

a ko adama walahi i bɛ taama sira min fɛ cɛsiri ka sira fɛ ni bi tile tɛ n'i kun ko miyanka i ko yiri dɔɔni n'i kun ko miyanka i ko jo dɔɔni an ka cɛkɔrɔbaw minnu tɛmɛna walahi miyanka cɛkɔrɔba kun bɛ se ka ko dɔ dilan siga t'o la ɔ mun na a ko ninnu tiɲɛna denmisɛnnin minnu wulila olu girinna diɲɛ kɔ u ma kow ɲɛɲini hali n'i y'a ye dɔnnikɛlaw tɔgɔ tiɲɛna mɔgɔ tɛ ka dɔnni kalan o min mana tarabuso tan wɔɔrɔ kalan k'a dɔn dɔrɔn u b'a ka minɛn siri ko ale ye mori ye k'a sɔrɔ sisan maa tɛ se ka kɛ dɔnnikɛla ye fo b'a sɔrɔ i yɛrɛ b'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ y'a faamu ni bi tile tɛ ni karamɔgɔ kelen pe kun bɛ dugu min na walima soma kelen pe kun bɛ dugu min na o dugu bɛɛ bɛ lafiya ɔ mɛ ka n'a ye bi i yɛrɛ tafɛ munna misala sisan an fɛn fɛn filɛ nin ye yan ni ne bɔra yan sisan ka taa sɔrɔ ne ka muso taara karamɔgɔkɛ dɔ fɛ ba ye ne bɛ dimi ne tɛ dimi ɔ munna parce que n b'a dɔn u tɛ ɲuman kɛ i y'a faamu donc k'a sɔrɔ dɔnnikɛla kan ka kɛ misali min bɛ ɲuman kɛ dɔnnikɛla man ka kɛ mɔgɔ jugu ye a man ka kɛ dabalijugukɛla ye dɔnnikɛla kan ka mɔgɔw wele ka bɔ walijugu ma ka na ɲuman sira fɛ ɔ n'an tilala ka kɛ walijugukɛlaw ye donc kow ka gɛlɛn o de kosɔn kodɔnna bɛɛ bɛnn'a kan ko diɲɛ bɛ fɛn saba de bolo dɔnnikɛla faama waritigi siga t'o la ni nin saba in ɲɛna fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ jamana bɛ ɲɛ donc an bɛ i fo merci vraiment i ka ɲininkaliw la inshallah ka an lamɛnbagaw fo o don an ma ɲina an ka jamana in kɔ ka jamanadenw fo ka lakanabagaw fo ka faamaw fo adamaden i mana kɛ diɲɛ ko o ko la i bɛ cɛsiri an ka faamaw u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan ɔ an min fana ye kɔmɔgɔ ye an k'u dɛmɛ n'o kɛra ala b'an bɛɛ dɛmɛ fo an k'a dɔn latigɛ kɔnɔ laɲini latigɛw de bɛ yen adamaden i bɛ kow laɲini ala b'a latigɛ mɛ n'i m'a laɲini a tɛ latigɛ dɛ donc an b'o min fɔ an ka faamaw ye u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ ka jamanadenw fo k'u tanu k'u barika da merci beaucoup nin waati in na ka foli ta ka ɲɛsin aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu tun b'a la k'an ka jɛmukan lajɛ dɔnni so ani jiri karamɔgɔ adama daw de tun bɛ ɲɔgɔn bolo anw fɛ sikaso kɛnɛdugu n'a mako bɛ adama daw ka nɛgɛjuru sɔrɔ la a bɛ se k'a ta an ka ja duguma merci beaucoup adama daw i ni ce an b'a fɔ aw k'an bɛn jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan inshallah jɛmukan nata kɔnɔna la an bɛna kuma adamadenya yɛrɛ kan adamaden sɔnni a kunsigi a ɲɛbo adamaden sen na samara adamaden kan ka kunkolo di don jumɛn na sɔnni kan ka tigɛ don jumɛn na adamaden kan ka faniw ko don jumɛn na don natɔ la inshallah jɛmukan nata la an bɛna kuma nin bɛɛ kelen bɛɛ lajɛlen kan merci beaucoup aw k'an bɛn jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan merci shukran